фӏыуэ щыӏар я гъащӏэм щыщ ящӏу. Иджыпсту ипэ ища лъэпкъхэми аращ ящӏэр. Атӏэ пасэрейм я щӏыкӏэу иджыпсту экологием теухуауэ щӏэныгъэу, гупсысэу къекӏуэкӏыр ди гъащӏэм щыщ тщӏымэ екӏукъэ? Екӏущ. Аращи, уэщӏрэ гущӏэгъурэ жыхуиӏэ нэтынхэм я иужьрей къыдэкӏыгъуэр абы худогъэпс. Дунейр зи инагъыр пхъэнкӏийм щӏигъэнащ. Нэхъ пхырыдза дыдэу ябж щӏыпӏэхэми ущрохьэлӏэ полиэтиленым, целлофаным къыхэщӏыкӏа хьэпшыпхэмрэ хъуржынхэмрэ. Ахэр гъэмэщӏэныр, хабзэ хэлъу зэхуэхьэсыныр, щӏэрыщӏэу къэгъэсэбэпыжыныр жылэ псом зэхуэдэу къыттехуэ пщэрылъщ. Пхъэнкӏийр зэтекӏутэным, щӏэтӏэным, гъэсыным зепщыткӏэ мыхьэнэ иӏэкъым. Технологиекӏэ, гупсысэкӏэ япэ ища лъэпкъхэм, къэралхэм уадэплъеймэ, щӏапхъэр гурыӏуэгъуэ мэхъу. Псом хуэмыдэу куэншыбым и ӏуэхур къупхъэ ӏэхуитлъэхуитым ирагъэуващ Европэ къэралхэмрэ Японымрэ. Ахэм пхъэнкӏийр къызыхэзыщӏам теухуауэ зэхадзри зэхуахьэс, зэхуэхьэсар хьэпшыпхэкӏ ящӏри ящэж. Хэт и пщӏыхьэпӏэ къыхэхуэнт, ауэ Японым пхъэнкӏийр къагъэсэбэпурэ хым хытӏыгу цӏыкӏухэр хащӏыхьри, абы топсэукӏ. Куэншыбым иджыри куэд иращӏэ, къыхащӏыкӏ. А псор жытӏэну къалэн зыщыдмыщӏыжами, ди гупсысэр здынэсар къыхэгъэщыпхъэщ. Пхъэнкӏийр иджыри зэхэдзурэ зэхуэтхьэскъым, ауэ уи гур къыпызыубыдэн гуэрхэри къокӏуэкӏ. Псалъэм папщӏэ, пхъэнкӏийхэкӏхэр зэпэщхьэхуэу здырадзэ контейнерищэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэувын щӏадзащ. Ахэм и ныкъуэр Къалэкӏыхь дэтщ, къэнэжар Налщыч и уэрамхэм дагъэувэну къыщӏэкӏынщ. Апхуэдэу зэхэдзауэ зэхуэхьэса хъуа пхъэнкӏийхэкӏхэр ди гъунэгъу регионхэм яшэу абдеж ещӏапхъэр иращӏэнущ, етӏуанэу къэбгъэсэбэп хъун щхьэкӏэ. Дауикӏ фӏы хъунут Японым я бгъэдыхьэкӏэр занщӏэу тхуэгъэӏэрыхуам. Ар фӏэщщӏыгъуэджэщ, ауэ абы щхьэкӏэ къэдмыгъанэу щхьэж тхуэщӏэр тщӏэмэ, мафӏэ цӏыкӏур мафӏэшхуэ хъунущ.
Мыпхуэдиз лъэужь фӏейр мы дунейм къытедмыну, нэхъ къабзэу дехыжыну дыхуейуэ щытмэ, ӏэмал щыӏэщ э, тыкуэным дыщыкӏуэкӏэ э, а пластикыр абдей къыщыдмыщэхуу, а полиэтиленыр абдей къыщыдмыщэхуу, сэ сощӏэж фӏы дыдэу зы хъуржынкӏэ дыщызыфӏэкӏыу щытар дыщыщахуэм дей. Э, сабийр къэпсэлъэнщ, къысщыгъупщащ, жиӏэнщи. Сабийр къэкӏуэжу щытмэ, жеӏэ, дяпэкӏэ зыщомыгъэгъупщу, мис мыбыкӏэ кӏуэи щахуэ, жиӏи, зы хъуржыныр ет, абыкӏэ, абыкӏэ укъикӏыфынущ. Мыдрейуэ Сэ иджысту зыгуэр жысӏынущи, мыр къыздрихар дэнэ жаӏэнщ. Дапхуэдэу хуейми къащырырехъу. Сэ пхъэнкӏийм и ӏуэхур сэ си щхьэ закъуэкӏэ зы хэкӏыпӏэ къэзгъуэтащ. Ухуейуэ щытмэ, пхузэфӏэмыкӏын, пхуэмыщӏэн щыӏэ. Сэ си гур иризгъэсабыру, сэ си гу мыгъуагъэ, си щхьэ мыгъуагъэ хуэзмыхьыжу пхъэнкӏийм сыщӏыбгъуэдэ, сыщӏыхэплъэфыр, Ди унагъуэм, ди унэм пхъэнкӏийр щисхкӏэ, сэ зыхэхауэ зыхузохьэс. Япэрауэ, мис ар зэрыщӏэсхыну хъуржыныр илъэс ныкъуэкӏэ фӏэкӏа мы дунейм темылъыну био материал жыхуиӏэм хуэдэу апхуэдэ къэзгъуэтауэ къызощэхури, нтӏэ ущыунагъуэкӏэ е кӏэртӏоф букъэбзынщ, е мис иджысту унэгуащэхэм псоми щӏымахуэ шхыныр ягъэхьэзыри, Пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэкӏымрэ куэду куэду доукъэбз, доупщӏатэ, мис абы къыдэхуэ къомыр хыфӏэддзэн хуейр, мис ари хыфӏэбдзэн хуей, нтӏэ ар пластикымрэ абдж птулъкӏэмрэ мыдрей игъащӏэкӏэ зыпкърымылъэлъыжыну, мыкӏуэдыжыну щыӏэ отход къомым хэлъу, нтӏэ, мис а щӏым хэкӏуэдэжынур Абы хэмызэрыхьауэ зэпэщхьэхуу, си щхьэкӏэ сэ мис ауэду зэпэщхьэхуу щӏызохри, согъэтӏылъ идзыпӏэм деж. Адэкӏэ ар ӏуашын, сэ къызгуроӏуэ, адэкӏэ дэ пхъэнкӏийр зыпкърызых, зыхэзых, зыхэзыдз заводи дызэримыӏэр. Фӏы дыдэу къызгуроӏуэ абы зыми гу зэрылъимытэнур, ауэ. Сэ, сэ сигукӏэ сощӏэ, мы дунейм хэкӏуэдэжын, мы щӏым хэкӏуэдэжын пхъэнкӏий, сэ хы, нобэ хыфӏэ, хыфӏэздзаӏым. Сэ хыфӏэздзар, ди унагъуэ исхар, мис зы илъэс ныкъуэ дэкӏыу щытмэ, щӏым щӏэзэрыхьыжынущ. Емыкӏу сывмыщӏ, и щхьэ топсэлъыхьыж, жыфӏу, ауэ хабзэу згъэувауэ ӏэмалыншэу щымытмэ, целлофаным къыхэщӏыкӏа хъуржын щапӏэхэм къыщысщэхукъым. Къызэрызбжамкӏэ, иужьрей тхьэмахуэм къриубыду Пщыкӏузрэ апхуэдэ хъуржын къэсщтэн здакъым. Къыщынэмыщӏауэ, пластикым къыхэщӏыкӏа хьэкъущыкъухэр къэсщэхужыххэкъым. Жылэ псом мыр хабзэ тхуэщӏамэ, икъукӏэ дэгъуэт. Экологием и культурэр лъэщ щӏыжынумэ, япэ дыдэу зыдэлэжьапхъэр щӏэблэращ.
Сабийхэр, солъагъу, сабий цӏыкӏухэр фӏыуэ ягъэсахэр. Зыгуэр, зыгуэр яшхауэ щытми, я ӏэ цӏыкӏум быдэу яӏыгъыу, урнэм нэсыхукӏэ, а тхылъымпӏэ цӏыкӏур яхьри ирадзэ. Ар щыслъэгъуам дей согуфӏэ сэ. гъэсэнкӏэ унагъуэм, сэ сщӏэрэ, мис а садик здэкӏуэхэм, школым здэкӏуэхэм, ахэм къыжраӏэхэр сабийхэм ящыгъупщэркъым. Жыӏэн хуейщ, мис абы куэдрэ тепсэлъыхьын хуейщ, псом хуэмыдэу унагъуэм. Адэ-анэм ящӏэр сабийм ещӏэж. Мис абы жыгым пщӏэ щыхуащӏым дей, псым пщӏэ щыхуащӏым дей, щӏым пщӏэ щыхуащӏым дей сабийхэри абы ещхь хъужынущ. Сабийр Адыгэхэм жаӏэу щытащ, Чы щӏыкӏэ къыумыгъэшмэ, бжэгъу хъуа иужькӏэ къыпхуэгъэшыжынукъым, жери. Иджыпсту хэт идэми имыдэми, дэ куэд ӏей долъагъу ди акъылыр зыӏигъыхьу, ди гупсысэкӏэр зыӏигъыхьу. Ар дэ дунейм дыщыщкъым жысӏэракъым, ауэ дунейми щыщ уэ ууейри ӏыгъыж. Аращи, мо тӏэкӏунитӏэ сабийм зыгуэр къыгурыӏуэ щыхъуам дей, адэ-анэхэм жраӏэн хуейщ, Мис а жыгым и псэми, псым и псэми, хьэуам и псэми, ар сабийм апхуэдизкӏэ къыгуроӏуэри, схуэвгъэгъу, бжесӏэжынщ сэ си щӏалэр, щыцӏыкӏум щыгъэ си щӏалэ цӏыкӏур. Солъагъу абы зыгуэр цӏыкӏу къиубыдауэ, хьэпӏэтӏэ цӏыкӏу и лъакъуэ цӏыкӏухэр къыпичауэ солъагъу. Ну, сабийхэм ящӏэ ар псори. Мыпхуэдэу жызоӏэ. Иджы мис мы хьэпӏэтӏэ цӏыкӏур абы сабий цӏыкӏу иӏэщ. Ар кӏуэжри сабийхэр игъэшхэн хуейщ. Иджы мыр кӏуэжынукъым, и сабийхэр сыт къащыщӏынур, ахэр лӏэнущ шхын щхьэкӏэ, щыжысӏэм, ар езыбы и щхьэм хихьри, итӏанэ, гъащ занщӏэу. Игъащӏэ псэухукӏэ иджы ар зэи щыгъупщэнукъымщи, псэущхьэм и жагъуэ пщӏы зэрымыхъунур. Иджыри зы хъыбар зы махуэ гу лъыстати, Лескенский районым и унафэщӏыр интернетым де хуабжьу, кӏэлъыплъу, езыри абдежым де къатхыу, къекӏуэкӏхэм, жаӏэхэм хэплъу апхуэдэщ Сэфарбий Инжыжокъуэр. Иджы мис абы и районым хиубыдэ зы къуажэ зы псыхъуэ къагъэлъагъуэ, мыбдежым де пхъэнкӏий илъщ жери. Сэфарбий псалъэмакъым кӏэлъыплъу къыщӏэкӏа, къихьэри, Мыр дэ дгъэкъэбзэжащ, жиӏа. Мыр дэ дгъэкъэбзэжащ, жери къабзабзэу а щӏыпӏэм и сурэтыр кърилъхьащ икӏи къэтхащ. Ауэ жиӏащ, си фӏэщ хъуӏым апхуэдабзэ, апхуэдабзэу пщэдей ирамыкӏутэжынкӏэ. Иджы пхъэнкӏий идзыпӏэ ящӏа щӏыпӏэр метр щитӏкӏэт курыт еджапӏэм зэрыпэжыжьэр. Сабийхэр къыщӏэкӏмэ ялъагъу. Хэти ещӏэ гъэсэныгъэм де псори къыщожьэри, Ди еджапӏэхэм деж щхьэхуу пхъэнкӏиймрэ дунейм и къабзагъэмрэ теухуауэ псалъэмакъ къыщемыкӏуэкӏыу щытмэ, унагъуэм дей апхуэдэ псалъэмакъ, апхуэдэ гъэсэныгъэ къыщемыкӏуэкӏыу щытмэ, сабийхэм деж къыщемыжьу щытмэ, ахэращ пщэдей балигъ хъунури. Мы, мы дунейри къабзэу дэ тхуэухуэфыну къыщӏэкӏынкъым. Нобэ къекӏуэкӏ технологиехэр къэбгъэсэбэпурэ фӏы зэрыпхуэщӏэнум и щапхъэщ Быдэ Аслъэн сымэ Псынабэ къуажэ щащӏа унэр.
А унэр зыхуэтщӏар Тыркум къикӏыжа адыгэ унагъуэт. Тыркумкӏэ нэхъыбэу зыхащӏыкӏ энергоэффективность, энергосбережение жыхуаӏэ ӏуэхухэми къагурыӏуэу зыхуейр зыкъысхуагъэзауэ щыта. участок Псынабэ къыщыхэтхри, сытми а унагъуэм экологие ӏуэхур ӏейу мыхьэнэшхуэ иратт. Абы къыхэкӏкӏэ я унэри энергосберегающэу мурад тщӏа тщӏыну. Къызыхэщӏыкӏар къапщтэу щытмэ, сытми къыхэпщӏыкӏ хъунущ энергоэффективнэ унэ. Нэхъ мыхьэнэ зиӏэу хэтыр Проектращи, проектым хэбгъувэ технологие проектымкӏэ щхьэгъубжэхэр дэпкӏэ бгъэза, блыным и къызыхэщӏыкӏа сыт хуэдэ материал къыхэпхами, мис ара мыхьэнэ зиӏэри, блыным къызыхэщӏыкӏа газобетон. Газобетоныр и теплопроводнэ свойствэхэр тхукӏэ, хыкӏэ, блыкӏэ нэхъыфӏщ чэрбыш. къызыхащӏыкӏым нэхърэ. Абы къыщынэмыщӏыжауэ, мыбы и теплопроводности ирикъукъымэ, теплоэффективностыр. Абы нэ къыщыхэмыкӏыжауэ утеплители кӏэрыдогъапщӏэ. Мыр ӏэмал имыӏэу игъусэн хуейуэ щыӏа материалщ иджыпстумэ утеплитель. Урысей законыщӏэхэмкӏэ, теплоэффективностым пыщӏа законхэмкӏэ мыр хэмыту пщӏы хъунукъымэ иджыпстумэ унэ.

Щхьэгъубжэ дгъэувари щхьэгъубжэ къызэрыгуэкӏкъымэ, езы щхьэгъубжэм и кӏуэцӏымкӏэ умылъагъуми хъар телъщ. А хъарым дыгъэбзийхэр къыщӏегъэхьэ, дыгъэбзий къыщӏыхьа нэужь унэр къегъэхуабэри, а къегъэхуэба хьэуар щӏигъэкӏыжкъымэ. Абы къыщынэмыщӏауэ стеклопакет жыхуэтӏэм и кум жьым и пӏэкӏэ Газ, аргон зэджэр идогъэхьэри, абы и хуабэ къегъанэ унэ кӏуэцӏым. Абы къыщынэмыщӏауэ приточно-вытяжная система, приточно-вытяжная система вентиляции жыхуаӏэм хуэдэ дгъэувауэ, абы жьы къабзэ къыщӏешэри, жьы фӏейр Унэм щӏеш, ауэ жьы фӏейм хуабэ иӏэр жьы къабзэ щӏыӏэ къыщӏишэм къыщӏэмыхьэ щӏыкӏэ, а хуабэр абы иретыж. Илъэс блэкӏауэ мониторинг иджыпстумэ едгъэкӏуэкӏащи, унэ зэрыдухуэрэ я гъунэгъум я унэмрэ мы унэмрэ зэдгъэдати, площадыр зыуэ, ауэ я гъунэгъум я унэм Минрэ ныкъуэ хуэдиз кубов газу ягъэкӏуэд, мыбыхэм щищ кӏуэу ара. Зыхуэбгъаду щытмэ, плӏыкӏэ, тхукӏэ нэхъ мащӏэ газу ягъэкӏуэд. Мыбы и уасэр къапщу щытмэ, Куэдкӏи нэхъ лъапӏэу пхуэщӏыфынущ, ауэ дэ унэ пщӏыуэ щӏэбдзу щытмэ, мыдэ мы технологиемкӏи ӏэджэкӏэ нэхъ лъапӏэуи пхуэщӏыфынущ, ауэ япэ дыдэу дэ къалэну къэдгъэувар нэхъ пуду, ауэ уасэр и качествэм темыкӏуаду унэ дгъэухуэнути, мыдэ мы унэр процентипщӏкӏэ нэхъ лъапӏэ хъуауэ ара. Дыщыпсэукӏэ дэ зыхэдмыщӏу ЦО2 ӏэджэ къыхокӏ. Унэми дэ дызэрыбауэми, дызэрыпщафӏэми, зэрыдгъэплъыми, кондиционерхэр зэрыдгъэлажьэхэми, ЦО2-р зэрытщӏэкӏэ экологием ӏейуэ зэран тхуохъу. Абы къыхэкӏкӏэ мыхуэдэ унэхэм, энергоэффективнэ унэхэм тхукӏэ, плӏыкӏэ мис а зэрыжыхуэтӏам хуэдэу, ашхъэ экономие зэрытхуищӏым хуэдэу экологиеми фӏы худощӏэ. Щӏэуэ къежьэ гупсысэхэм я гугъу тщӏы щхьэкӏэ, ахэр пасэрей щӏэныгъэкӏэ мыпсыхьамэ, мыгъэпсамэ, гъащӏэм щыщ тщӏыныр гугъу хъунущ. Аращи, лъэпкъ гупсысэм и жьантӏэр адыгэ экологие культурэм етыжыпхъэщ. Лъэпкъ гупсысэм и жьантӏэр адыгэ экологие культурэм еттыжын щхьэкӏэ щӏапхъэм гъуни нэзи иӏэкъым. Жыпӏэкӏэ къыпхуэмыӏуэтэн хуэдизу телъыджэщ адыгэ мэз жыг хадэхэр. Зэрыфщӏэжщи, ахэр Урыс-Кавказ зауэм щыгъуэ ираутэпсыкӏауэ щытащ. Къэнэжар кӏэпэлъапэ гуэрщ. А кӏэпэлъапэр тегъэщӏэн ящӏурэ Мейкъуапэ щызэхэт Щӏэин фондым адыгэ мэз жыг хадэхэр къагъэпсэуэлъэж.

лэжьын ӏуэфым адыгэмэ гъэхъэгъэшхуэхэ яӏэу щыт. Адыгэмэ Мекъуэпэ культурэ тэӏуэ, дольмен исп унэ культурэр тэӏуэ, етӏанэ нарт эпосыр тэӏуэ. Джахэмэ мо а сатырым тебгъэуцон плъэкӏыну адыгэмэ ежь яӏэшӏагъэу яӏэр.

Мыдэ ыпэкӏэ тиӏагъэхэри, ахэмэ къахырахи джы непэ щыӏэу хъугъэхэри зэрэхэтхэу кӏуэ джащ фэдэу зы чӏыпӏэ егъэкӏугъэу кӏуэ Мыс Черкесский, Черкес сыд, Адыгэ парк тӏу афэдэу сшӏоигъу. Ипэкӏэ дгъэӏуа гупсысэм ипкъ къиткӏэ, ди щӏэблэм адыгэ щӏэныгъэ зэрабгъэдэтлъхьэным, гущӏэгъугу якӏуэцӏылъу къызэрыдгъэтэджыным ӏэмал имыӏэу дегупсысын хуейщ.
Ди курыт еджапӏэхэр зэреджэ тхылъхэм итамэ нэхъыфӏт. Пхъэм и пшыналъэр, кхъужьейм и тхьэусыхэр жыхуэтӏэхэр. Абы нэмыщӏауэ, нетӏэ зи гугъу сщӏауэ, Интернет сытхэм де гуп гуэрхэм, адыгэм яхуэгъэза гуп гуэрхэм де къиплъхьурэ нэхъыбэ цӏыху щыгъуазэ пщӏы хъуну, нэхъыбэ цӏыху ебгъаджэ хъуну. Нтӏэ, мы дуней мыр зи дахагъэм, Цӏыхур къыхуеджэнут псалъэм и хьэтыркӏэ, ауэ дэ ӏуэхугъуэ къэтпсэлъ хъунумэ, жытӏэ хъунумэ. Хъыджэбз цӏыкӏуи щӏалэ цӏыкӏуи мэзым щӏыхьэфыну къару къэзыгъуэтауэ инагъ абы нэсахэр, сытхэр, и ныбжь нэсахэр. Нэхъ кӏэщӏ-кӏэщӏурэ мэзым кӏуэну, зыщагъэпсэхуну. Дэнэ дэ культурэм бэлыхьлажьэу дыхыхьауэ дыкъытщыхъуж щхьэкӏэ, иныкъуэм дей болъагъу, А дунейм и гупэр хуэгъэзэпауэ щыӏэ Китайм еплъ, Японием еплъ а мэз лъабжьэхэм мывэ дэкӏуеяпӏэхэр щӏэту, жыгышхуэм и гъащӏэ псоукӏэ зригъэщӏэгъуэнуикӏ зригъэпэгэну хурикъуну жыгышхуэм и лъабжьэр ягъэдэхауэ, ягъэтэмэмауэ. Мис ахуэдэу ди еплъыкӏэр дунейм нэгъуэщӏу щытмэ, ди узыншагъэри нэгъуэщӏ хъуну. Дэ иджыпсту мис цӏыхубэм сыт хуэдиз зэкӏэлъымыкӏуагъэ уз къеузрэ? Моуэ укъыщыдыхьэм плъэгъуагъэн модеж щылъ пхъэнкӏийр. Гум, псэм къоӏэ ар. Ар ар зыдэс къуажэм дыдэсщ дэ, хэт и быну щытми. Мис абы абы ар ищӏэнукъым, и чэзум мыбы къыщӏыхьу, мыбы и ӏэфӏыгъэмрэ и мэ къудейр и гум и псэм езэгъыу ар къыщыхъуу щытмэ, ар абы илэжьыжынукъым абы иужькӏэ.
Псори къыщежьэж гъэсэныгъэра. Гъэсэныгъэра псори къыщежьэр. Гъэсэныгъэ щыӏын щхьэкӏэ бзылъхугъэр унагъуэм исын хуей. Венгрием илъэсибл хъуху сабийр еджапӏэм кӏуэн хуей хъуху къэралым А къилъхуа сабийр игъасэу зэрыщӏэсым щхьэ ахъшэ кърет. Дэ ди къэралыр ахуэдэ хъуху уэ Тхьэм уигъэузыншэ, уэри умылӏэжыну. Мис абди къыщожьэ. Анэр бгъэдэсурэ сэ си анитӏым сызэрагъэсам хуэдэу удзым бгъэдэши, мис мыр къэрабэ къогъагъэ, кыстуи, Мыр къипч хъунукъым. Щӏэмыхъунура, мис мыбы жылэ къыпыкӏэну. Мы жылэ къыпыкӏар мыр гъуэжь щхьэкӏэ хъуурэ зиӏэтурэ мыдэ мэлыхъуэ пыӏэ хужьым хуэдэу хъунущ, абы хуэдэ хъуащи, си псэм хуэдэ, дыкъэкӏуэнурэ мыр и лъабжьэр къимыӏусу къыпычынурэ уезгъэпщэнурэ, мис а жылэр зэбгрихынущ, жери цӏыхубзым анэм жреӏэ. къэрабыр. Уэ зыбгырыбогъэх, сэбэп уохъу.
Щхьэхуэу хэдгъэщыну дыхуейт Хьэкъун Барэсбий и мылъкум ефӏэкӏ хъугъуэфӏыгъуэ жыхуиӏэ тхылъыр. Мы тхылъыр зэрытха адыгэбзэр зытеухуам хуэфэщэжу щытщ. Зытеухуар сыт жыфӏэу щытмэ, адыгэ экологие, ботаникэ, биологие щӏэныгъэращ. Мы тхылъыр ди нэтынхэр щытщӏым щыгъуэ икӏыхукӏэ сэбэп къытхуэхъуащ. Дэ къызэрытщыхъумкӏэ, лъэпкъ псоми щхьэпэн яхуэхъунущ. Атӏэ, мы тхылъым хуэфэщэн, фӏагъ иӏэу къытхудэгъэкӏыжамэ, куэд и уасэт. Ар зыхузэфӏэкӏын, абы текӏуэдэн мылъку былымыр езытыфын лӏы дэ къыт- лъэпкъым тлъыкъуэкӏамэ, игъуэт, фӏыт. Дэ зыгуэр тхъумэнумэ-щэ япэ дыдэ къэкӏыгъэр хъумэн хуей, жыгыр хъумэн хуей. Дэ дызэрыбэуэн ди, иджы мыр мыдей къэзгъэкӏа плъагъур, мы жыгым къыӏут, мыр сэ хэсса мэракӏуей, сыдоӏэбыкӏри мэракӏуэ къыпызоч. Мыбы къуалэбзур фӏэзу фӏэсщ, мэракӏуэ яшхри, абы я уэрэдым сэ содаӏуэ. Ар уи псэр зыгъэтӏыс макъамэ, зы къэмынэу къуалэбзу макъыр. Мыбы бзуупцӏитӏ къытхуокӏуэ, бзуупцӏэ жыхуаӏэр дрозд жыхуаӏэра. Пэгъуэжь тӏэкӏу хъужауэ езыр фӏыцӏабзэу, тхьэӏухуд. Мыбы а бжыхьэкӏэ бзу, бзу гъуабжэ цӏыкӏу. Урысыбзэ жыпӏэмэ воробей жыхуаӏэра бжыхьэкӏэ бзур зэ- зэреджэ. Мыбдеж щӏымахуэми согъашхэ сэ ахэр, ӏусщ. Сэ сыбэлыхьураӏым. Мыр плъагъурэ? Мыр джэдущ. Моуэ ущӏэкӏмэ, мыдэ Жыракъ Заур сэрэ жэду джэдуи догъашхэ. Ауан дыкъащӏ. Дэ ди псэр зыгуэр ди псэр, ди гум, ди щхьэм зыгуэр къихьэм псалъэкӏэ жыдоӏэф. Зи бзэ мыпсалъэр-щэ? Мэжалӏэмэ-щэ? хуэсакъын хуейщ. Хьэи, цӏыхуи шыи псори дызщ. Мы щӏы цӏыкӏум дыкӏэрысу ара, зы моуэ хэупщӏыкӏи, ар хэбупщӏыкӏам и нэзыр гуэфыкӏым, гуэщэщым, гуэфыкӏым гуэщэщурэ щӏыр кӏуэдынущ. А дунеижьыр шэрхъщи къокӏэрэхъуэкӏи, а шэрхъым зы гудзэ хэудыт, псори щэщэнущ. Ара дуней зиӏысыр. Дэ ди щӏым хуэдэ дахэ Сэ къэрал къом сыщыӏащ, пщыкӏутӏым хуэдиз къэскӏухьащи, дэ дейм хуэдэ дахэ зэи слъэгъуакъым. Дэ ди жьыр къабзэу, ди псыхэр уефэ хъууэ иджыри къэс бдзэжьей хэлъу, дауэ фӏей ямыщӏми, яхуэщӏыркъым. Иджы абдей сыздэщысым дей зыгуэрым зы адыгэ лӏы гуэрым дей мэракӏуэ жыг хисащ. Мэракӏуэ жыгищ жыгиплӏ хисауэ, абы мэракӏуэ цӏыкӏу къыпокӏэри, сабийхэм яфӏэфӏийуэ яшхар. Нэхъ нэхъ балигъхэми яшхри, мис ауэдэу щытащ адыгагъэр псори. Псоми жыг гуэр зэрыхасэн, фӏы гуэр зэращӏэн, псынэ къызэратӏын. Сыгупсысэм сыгупсысурэ сигу къэкӏа ара? Си гугъэмкӏэ фӏыр темыкӏуу хъунукъым, акъылыр темыкӏуу хъунукъым. Япэм тхэлъа ди хьэл гуэр, ди хьэл дахэ гуэр дэ езым къыттекӏуэжу щытмэ, фӏыр нэхъ ӏейм. Нэхъ мыхъумыщӏэм, нэхъ мыгъэсам, шынэ укӏытэ зыхэмылъыжым фӏыр текӏуэжу щытмэ, ди дунейри къабзэ хъужынущ, ди къуажэхэри, ди псыхъуэхэри. Аушыджэр псыхъуэм деж езыр-езыру, езы щӏым зигъэкъэбзэжурэ екӏуэкӏынут цӏыхур хэмыӏэбу щытамэ. Зы щӏыпӏэм дей Къардэным и цӏэр зезыхьэ урамым и гупэращ иджы ар, мис а Пхъэнкӏий зыхакӏута псынэ цӏыкӏухэр зыхэлъэдэжурэ псыпцӏэ цӏыкӏу хъужауэ, абы къамылыр къытекӏэжауэ, абы мыдрей къэкӏыгъэхэр я бжыгъэр сэ къысхуэщӏэнукъым, сэ сыбиологкъым, псыпцӏэ, псы зыфӏэфӏ къэкӏыгъэхэм я бжыгъэм къыхэхъурэ йокӏуэкӏ иджы абы илъэс къэс. Мис абы къамылым къыхотӏысхьэри щӏымахуэ щыдах щыӏэщ бабыщ цӏыкӏухэм. къэхъуащ мыдрей къыухэр къыщыхэтӏысхьа. Иджы ахэр апхуэдизкӏэ езыхэр езы къуалэбзумрэ мо псыпцӏэ бзухэмрэ апхуэдизкӏэ зыгуроӏуэ, апхуэдизкӏэ дахэу абдежым дей зы гъащӏэ гуэр къыщагъэушри, ар зыфӏэфӏу абы кӏэлъыплъ къуажэдэсхэми яхэтщ, сабийхэм я джэгупӏэщ а щӏыпӏэр. Нтӏэ, Сыт щхьа мыхъунрэт а щӏыпӏэхэр а псыхъуэр ягъэкъэбзэжрэ а псынэхэр ягъэкъэбзэжрэ? Куэди хэлъкъым абы псыр анализ ебгъэщӏу уефэ хъун мыхъун зыхэбгъэкӏа нэужькӏэ, къуажэм псыр щагъэувыӏам дей нэхъ мыхъуми абдежым дей щефэфынущ. Ямыгъэувыӏэххэу щытми, псынэпсым хуэдэ дэнэ къипхын апхуэдэу ӏэфӏ, апхуэдэу къабзэ? Сэ сыщогуфӏыкӏ абдей дэс цӏыху куэдым ар къазэрыгурыӏуэр. Пхъэнкӏий дахьэу щракӏутым дей, Дэнэ здэпхьыр? жызыӏи къахокӏ. Иужьрей илъэс щитӏым адыгэм къэткӏуам уриплъэжмэ, куэд къыпхуэлъагъунущ. Псори къыпхуэӏуэтэнкъым, ауэ къыхэгъэщын хуейщ лъэпкъым ди щхьэ гузэвэгъуэ куэдыщэ къызэрырикӏуар. Пщӏым щыщу бгъур тхаукӏыкӏами, дызэкъуаудами, глобализацэ жыхуаӏэм иджыпсту ди культурэмрэ ди бзэмрэ егъэкӏуэщӏми, иджыри дылъэпкъщ, иджыри дыжэпкъщ. Ар щыхьэт тохъуэ псэ быдэ зэрыткӏуэцӏылъым. Ди лъэпкъ гупсысэкӏэр ныкъуэзэфӏэщӏыкӏ хъуащи, зэпыдгъэпщӏэжу дыузэхужын хуейщ. Абы щхьэкӏэ щӏэныгъэ лъэщ зэгъэгъуэтыпхъэщ, ар тхузэфӏэкӏ иужь ущӏэшынэн щыӏэжкъым. Ди блэкӏар лъэщщи, ди къэкӏуэнри абы хуэфэщэн хуейщ. Зылӏ зыщымыкуэд щӏыпӏэ щыӏэркъым жи псалъэжьым. Шу закъуэныр ди лъэпкъ хьэлми, ди зэрызагъыр зы тщӏырэ жылэ махуэу дыщыӏэмэ нэхъыфӏщ.